Onye ozi m na-agara wụ ndị omenala Igbo na ndị ọdịnala Igbo. Unu nee anya, unu ga-afụ na ụfọdụ ụmụnne anyị ka na-eje ụka. Ụfọdụ etetekwere n'ụra naghachikwa back na omenala na ọdịnala anyị. Mana o nwere ofu ibe m chọrọ ka m yọọ ndị omenala. Ka ha hapụ iji iwe ma ọ bụ iji ike na-agba ụmụnne anyị ndị ka nọ n'ụlọ ụka ụkwụ ma ọ bụ ọkpa maka na o te o were ha ọtụtụ oge ọtụtụ ọnwa ọtụtụ afọ iji were lahụ n'ụ- lahụ ụra ọ ga-etekwa aka tupu ha etete n'ụra ka ọ hapụ ịdị ka ya ọma ihe maka na onye ma ihe na-eso onye na-amaghị ihe nere ya wụ ife anya ọfụma ya wụrụ na ị ma ife maka a sị onye a na-agba nkịta be ya amụ na-ejide n'isi ụmụnne anyị na-eje ụka dị ka nkịta a na-agba amụ mana anyị nwa wụ ndị ọdịnala ga-ejide n'isi si eji n'ike ma ọ wụ na-abara ha mba ma ọ wụ na-akpọ ha iyi ma ọ na-anụ ọgụ ọ wụghị otu a ka anyị ga-esi eme ihe a maka ndị ụwa na-enene anyị ụwa dum na-enene anyị nwa a ma na ife ukwu mere n'ala Igbo ndị a ma na ife ukwu bụ atụ ndị a na-eje ụka tata nna nna ha anaghị eje ụka ọ nna ha generation nna ha wụ ndị jebere ụka o nwere ihe kpatara ya wụ ife maka na ife anaghị eme na nkịtị so ọ wụ na ị wụ onye omenala tata gị na-afụ nwanne gị na-eje ụka wee ya asị wee ya dịka alụ mere ikenga ife ukwu mere n'ala Igbo ị ghọtago maka na onye ọwụna nwere ibe o ji akọrịrị ị na-akọ na ibe ị na-akọ na ihe na-atọ ụtọ i kwuo ihe ọ na-atọ ka ya ị na-ekwu na ihe na-enu inu i kwuo ibe ihe a na-enu ka ya otu a ka ọ dị n'ebe ụmụnne anyị na ụmụnne anyị na-eje ụka ha nwa wụ alụ mere anyị nwa ha nwa wụ ụmụnne anyị wuru ọhịa ha nwa wụ ụmụnne anyị nara ọhịa ha nwa wụ ụmụnne anyị e riri eri ha nwa wụ ụmụnne anyị ahụ ihe mere ọ ha nwee ike ịfụ ha tata onye ọbụla jere ụka ka ọ hapụ ịwụ anyị nwa wụ ndị na-achịrị back to ndị na-achịrị azụ na otu anyị si ebi ndụ tupu ndị ọcha abịa ọ wụrụ ụmụnne anyị ụmụnne anyị a ga na-enye therapy ya ga na-eme ha ka anyị ga-eji ọwụhụ ha nwa awụhụ problem ha nwa awụhụ nsogbu anyị ana anaghị agba ọsọ Anadueme, Ananbọgụ, ihe niile dị na ana ana ana ahụ nọ there ọ nọ ebe ahụ o nweghị ebe ọ ga ọ ụbụrụ ụmụnne anyị ka a tọnụrụ atọ atọnụ ha n'ime ụlọ ụka so mgbe ọbụla ị na-afụ ụmụnne gị ha na-eje ụka ya wutere gị too much mara na arụ mere ikenga ndị o nweghị ebe ị ga-eji ike were mee maka ị nwere ike jee ka ị were ike mee ya i mebikwuo ihe a sịzie na ọ gịnwa wụ onye omenala jere mebie ihe ebe ị machakwa na onye a na o kwesịrị ịbụ onye omenala na arụ mere ikenga na nsogbu anyị nwere ịghọtago i jekwa cause kwuzie dị i jekwuo mekwuore ya kpatakwuore ya nsogbu ọtụtụ nsogbu ọzọ hapụ ha

ebe a ha nọ sacha sachakọrọ ụbụrụ ha ebe a nọ sachakọrọ akara aka ha ebe a nọ sachakọrọ ihe niile ha ji wee wụrụ mmadụ ebe a ha nọ wee sa ha isi ebe a ha nọ wee riwe ọrụ ebe a ha nọ were kwere nkwa na ọnwụ na ha gbuo nne gị gbuo nna gị ọ zọgbuo ekwezi na ugwube nne gị ọ zọgbuo ekwezi si na ugwube ugwube nna ha na a ga-eme ha ụwa niile ị nọ- ebe a ha nọ wee sa ha ụbụrụ ha ka na-ejere ha ebe ahụ ịghọtago so as long as ha na-eje ebe a ha jecharị ha anatakwaba ụlọ hapụba ebe aka ndị mụrụ ha megidere o nweghị onye enwetaghị ya wụ ibe ha na mmụọ so hapụkwaba there so abara iburu na ebe nna ha enwetaghị ya wee naba mmụọ ma ebe nne ha na-enwetaghị naba mmụọ maybe e nwere ike ha nwa ga-enweta ya so amaghị uche nwaanyị nya nọ nwoke nya akpa asụ akwụ ma ọ nwaanyị nya akpa asụ akwụ fụrụ ya so ha gaba n'ihu ebe ahụ as long as na a na-awa jee there akachaa ụka ha erie nri tụnye ego ha ebe ahụ ego anyị jee jee n'igwe dode sọ ife ka m na-ayọ ndị omenala mgbe ọbụla ị na-afụ ụmụnne gị na-eje ụka abazirịrị ha mba na ọ alụ mere ikenga ọdụ ebe ọwụna e nwere ọtụtụ ndị ndị ala nwee ọtụtụ ndị ndị nkwụ na- ndị nkwụ nwee ọtụtụ ndị ṅụrụ ihe nwee onwe- onwe- enwekwuru ọtụtụ ndị ohi nwee ọtụtụ ndị ama nwee ọtụtụ ndị enwe si enwekwuru ọtụtụ ndị eriri eri ndị ndị eriri eri dịka fada mbaka ba ebube mmụọ nsọ ba Hmm? odumeje be ndaboski virus ndị niile na-eje ụka hapụba ife niile ahụ a ga-enwere ụdị a ga-esi bugharịba the camera ba were na-afụ onwe ha obere oge ha ga-ebido wọchịba mgbe ha pụrụ na o nwere ndị na-anọ ebe a na enwere ndị eso ha eje the place ha ga-esikwa n'ụlọ ụka a na-apụtakwa ofu ofu na-anaghachikwa back to omenala ọ wụghị ibe eji eji ike were ụnụ ọfụrụ otu esi gbachaa eze nwaanyị sọbari ọ na-egbu ọkụ ụnụ ọfụrụ otu esi gbachaa nne nwaanyị ya afụta isuọfịa ọ na-ekwu ekwu ụnụ afụrụ otu esi wee gbuo mmụọ niile nọ n'ala Igbo ọ na-ekwu ekwu ọkwa nke e mere na 2020 nke 2021 na kịta echekwa so onweghị mgbe a ga-afụ ibe ahụ ka ọ na-eme omekwa mekwa mekwa mekwa ha atọ n'ụlọ ụka ahụ ọ ga-emecha one day na-asịba nna jere ruru ụlọ ụka onye ọ na-ana agba ọsọ onye ahụ ka ọ dị ụfọdụ ụlọ ụka n'Europe e close go ya ịfụrụ ya ụfọdụ ụlọ ụka n'Europe e close chago ya onweghị onye na-ejezi ụka ebe n'obodo ahụ Germany onye ka onye kọta ahụ ụka 90% of ndị jere ụka tata na Germany bụ ndị ojii 90% of ndị jere ụka na England tata bụ ndị ojii so n'ọwụ ndị ojii na-eje ụka na-ekpe ekpere ọ ya nwa mere onweghị onye ojii na-arụ aeroplane onweghị onye ojii na-arụ moto onweghị onye ojii na-eje n'ọnwa maka o lue ebe ahụ ọ fụ ndị ichie ebere onweghị onye ojii na-eje na kpakpando onweghị onye ojii nwere ike isend rocket n'elu onweghị onye ojii nwere ike ịlụpụta ihe ọwụna a na-alụpụta alụpụta maka gịnị a na-eje ụka ekpe ekpere hmm? ọ sọ ndị a na-anaghị eje ụka ekpe ekpere na-alụpụta dị tebụl ụmụ nwoke a na-akpọ traditional nwoke dada nwa urude nke kendo ana m ahịa ụnụ nwawo ndị omenala na ndị ọdịnala ndị eze mmụọ na ndị aka ji ọfọ ma ndị eze ana ma ndị eze nwaanyị ma ndị nwa dibịa hmm, ndị mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ndị niile tetekọrọ n'ụla naghachikwa otu anyị si ebi ndụ tupu ndị ọcha abịa ana m ayọ ụnụ ka ụnụ bidokwa kwawa nka na ụzụ rụba na ibe ụnụ etizirire ndị ụka anya

nwanne amara that na ịpụtago maka ibe ọ na-eme agwọwa onye ara gwọcha onye ara a na-agwọta onye ara mana a naghị agwọta ya ntamu ọ na-atamụ na-eje na-ekwu onwe ya okwu na- na-asakwa onwe ya na-agara onwe ya na street mara na ibe agwọ onye ara ome ọdị na ọ ka chọrọ ịgbafu ara ka ọ na agwọtago ya ara ị hụrụ ya so Agwọtacha onye ara, a naghị agwọta ya ntamu. Ọ ya nwa mere ị ga-eji ebido show na ị wụghị onye ara na isi dị gị mma na ịbụ onye omenala, ị hapụ ndị ụka, ha jebezie ebe a ba na-eje. Ọ bụrụ na ofu ife mara gị na ị na-aha mmiri, were mmiri gị ahụ ị na-aha mee ya signs and wonders, which means ị pịa ya na kọmputa jam jam jam. A sị na eze mmụọ dị otu a na okwugo na mmiri ga-ezo mgbede otu a mgbede otu a mgbede otu a. etinye na kọmputa oru that time onye ọbụla a na-awatch ya mmiri ahụ a na-ezo ọ ibe anyị chọrọ ịpụta from ndị omenala ọwụ na ị na-agwọ ọrịa dị iche iche na ọ mara gị ama iji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ nke agwọ ihe dị otu a ji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ nke agwọ ihe dị otu a gaa tinye na social media hapụ ndị ụka ndị ụka na-ekpe ekpere ba amarago that na ha enweghị the knowledge onweghị ibe ọ na ha nwere so ha believuru na onye kere ụwa emechaa ibe niile a ga-esi n'eluigwe be na-etiri be nri n'ọnụ be a na-eri na-agbara ba mmiri be a na-aṅụ na-enye be kọmputa be a na-apị na yahoo yahoo na-ezuru ego ndị mmadụ na-eri so ndị believuru na oriri ka ha na-eri obodo ọ na ha batara ha ewere kọmputa dosa ebe a na-apị na-ezu ndị mmadụ so ọ gwụna ka ọ ha n'ọnụ ọ mụnwa traditional nwoke dadagbu odide nka kingdom ozi m ezigo onwe ya okwu m ekwugo onwe ya so mgbe ọbụla i jiri watch ya this thing make sure na ịshare ya subscribe ma YouTube na ihe ahụ ma YouTube channel ebe a gara arụ na-ama ya okwu ọnụ ịghọtago so ọgbaka mere ụnụ n'orie na afọ na nkwọ na eke onye wụ onye omenala ibe ama ha nwanne ana m ayọ ndị ji ebe anyị ka ibe ma gị ozugbo ka ị nwee ike ịconcentrate n'ebe ibe ahụ mara gị Eh, hapụ ndị ụka ndị ụka wụ alụ mere Igbo ndị ụka bụ nkwụ nkwụ enu nkwụ na-egbu Igbo Ew! ndị ụka ndị ụka wụ ọkụ gbara igbo na ọ gwụkwara ka ọ ha n'ọnụ mụ nwa na-ekwukwa ihe a ndị ụka ndị ụka na m kparara ha akụkọ ha ga-abịakwa mana ọgụ ka m gboro ana m anya ndị omenala biko hapụrụ ndị ụka ndị ụka ndị ụka akụkọ ha na-ekwu ka m kwujọ ụnụ because ọ ụnụ nwa wụ alụ mere igbo ụnụ nwa wụ abịa họrọ igbo si abịaghị m ka m kwujọ ụnụ abịara m ịgwa ụnụ na ụnụ nwa wụ alụ na ụnụ nwa wụ ogene apịa họrọ igbo